otu nnukwu ụlọikpe gọọmenti etiti na Lokoja kere ikpe eyi uche ụbọchị fraịde bụrụ ụbọchị iri abụọ na isii ọnwa isii afọ 2026 megidere otu NDC site n'ịbụ ya kụrụ aka n'ụzọ ma bụrụkwa ya jụrụ ọ bụ onye maka mkpebi o mere ka ụlọ ọrụ INEC na-elekọta otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile n'ala anyị na-ahụ maka nhọpụta na Naịjirịa kwụsịgodị ịnabata NDC dịka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'agbanyeghị na ọ bụ ya kpebiri ụbọchị iri ọnwa ikpeazụ afọ 2025 ka INEC nabata otu NDC dịka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ịkọwa ihe kpatara o ji mee ya bụ mkpebi bụ nke imerime ndị ala anyị katọlọrọ elu na ala Justice Isa Dashen bụ nnukwu ọkaikpe nke ya bụ ụlọikpe kwuru na ọ bụ PMP Peace Movement Party agbabeghị mbọ ọzọ kamgbe afọ iri na otu gara aga ọ nwara ka INEC nabata ya dịka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị detere ya akwụkwọ mkpesa na ọ bụ ọkọlọtọ nke e ji mara ya bụ logo ka otu NDC ṅomiri o soro n'ihe INEC gbadoro ụkwụ wee nabata ya maka nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ Justice Dashen kpebiri ka NDC kwụsịgodị ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka a gbakọnye PMP n'ikpe ma bido n'isi wee kpegharịa ya bụ ikpe ahịa zụsịa udele enwere ọdụ maka ntete n'ụra otu PMP ndị ala anyị katọnụrụ ya bụ mkpebi ụlọikpe nke eyi uche gụnyere ndị nnukwu ọkaiwu otu n'ime ha bụ Doctor Monday Ubani na ndị ndu na ndị nkwado otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NDC n'okwu ya Dr. Ubani mere ka amata na ọ bụ naanị ma ụlọikpe chọpụta na o nwere onye maọbụ ndị ọ ghọrọ ikpe maọbụ na ejiri ntụ wee duhie ya ụzọ n'oge ikpe ma ọ bụkwanụ na iwu ọ gbadoro ụkwụ kpee ikpe adịghịzi ire ka o nwere ikike ịgbụpụsị ya rachara dịka nnukwu ụlọikpe Lokoja si mee ma mejọ ya emejọ n'okwu nke ya onye ndu otu NDC bụ sinetọ Henry Seriake Dickson kwuru na ụlọ ọrụ INEC anabatala ya dịka onye ndu ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NDC ma nabata Peter Obi dịka onye ga-azọrọ NDC ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'ọnwa mbụ afọ 2027 na INEC agwala ha otu ha ga-esi wee zitere ya aha ndị niile ga-azọrọ ya ọkwa ọchịchị nakwa ọkwa ije ụlọ ọgbakọ o teka aka ụbọchị iri na otu ọnwa asaa afọ 2026 n'agbanyeghị mkpebi ya bụ nnukwu ụlọikpe Lokoja maka otu PMP abụbeghị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị n'okwu nke ya Peter Obi kwuru na ọ bụ ndị na-achụ ya achọghị ka ya zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa chụrụ ya site na Labour Party wee chụrute ya n'otu NDC mana ya ga-azọrịrị ya bụ ọkwa n'ọnwa mbụ nke afọ 2027 n'okwu ha gwara ndị nta akụkọ ụnyaahụ na Abuja onye ndu ndị na-eso ụzọ Peter Obi bụ ndị Obidient bụ Dr. Yunusa Tanko na ndị nkwado otu NDC ndị ọzọ bụkwa ndị Obidient gụnyere Randy Peter Akah eji Peter for Nigeria mara na High Chief Peter Ameh kwuru na ha ekwe Peter Obi maka nkwenye ha na ọ bụ ndị na-amaghị na nkịta maara be onye na-ere ọkpụkpụ ha kwenyere na ha bụ ndị APC rakwụnyere nghọtahie na ịgba akwụkwọ aghara aghara chụrụ Peter Obi na Labour Party ma chụọ ya na ADC wee chụbata ya na NDC ha rụtụrụ aka n'ihe dị iche iche so kpata tika tigbuo ma ahịa n'ala anyị wee dọọ aka na ntị ka ma onye isi ala bụ President Bola Tinubu na ndị ọzọ na-arịa sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ maka na onye mgbọ tụrụ nna ya n'isi na-eji ite ọna akpụ okpu maka na onye atụ gburu nna ya anaghị eji mpi atụ eri nkwụ abụ m Chukwuma Ogbonna deeme deeme achọrọ m ka i mee ka m mata ka i si hụ ozi oge a n'ohere like maọbụ comment ma biko zigara ya ndị ọzọ ka ọ dị echi